Moni, ndine Jaki. Nde nkhani ya lero ikutitengera ku Jamaica. Ku Jamaica I think tinapitako nthawi ina yake. Like, nkhani yonena kuti ndiyolingananso ndi nkhani iyi. Nde Jamaica ili ngati South Africa. Ili mu top 10 ya maiko amene kuli crime yambiri pa dziko lapansi. Kuphana, corruption, basi zinthu zoopsa zachabechabe ili pamwamba kwambiri nde anyway nkhani yake ikutitengera kwa mtsikana uyu mtsikana uyu dzina lake ndi andrini andrini anabadwa mu family yabwinobwino kwawo ku jamaica ko anali ndi ambition yamphamvu kwambiri andrini mu chaka cha 2019 anali ndi zaka 29 anali olimbikira kwambiri anali ndi chibwezi chake mnyamata uyu onena kuti anali ndi mapulani amafuna kupanga mabizinesi amafuna kupita pamwamba kwambiri patali koma chimene chimavuta chinali chonena kuti dziko limene anali ma opportunities anali ochepa kwambiri mwazidziwa zija zoti munthu kukhala ndi mapulani komano kumasowa kuti ndiye uyambira pati analibe ma resources analibe zipangizo zoti akwaniritse zofuna zawozo kenako kudera limene amakhala kumakhala munthu wina wake otchuka kwambiri nzibambo dzina lake Beachy Stout nakambapo nkhani ya Beachy Stout Beachy Stout mkazi wake anamwalira anachita chophedwa ndi nkhani yoti ikupitirira nkhani yaikulu imeneyo nde Andrini anapeza kuti anapita kumaliro kwa mkazi wake wa Beachy Stout anapita kumaliro kumene kuja anakakumana ndi mwana wa Beachy Stout mwana dzina lake Andre macdonald nde nkhani yake itivuta chifukwa cha mayina anthuwo mtsikanayu tikuti dzina lake ndi andrini mamunayu dzina lake ndi andre nde mamunayu ndizingomuchula kuti macdonald ndizintchula surname kuti ziphweke andrini anakumana ndi macdonald kumaliro kuja koma anasinthana manambala nkumacheza macdonald anali wa ku jamaica koma anali kuti amakhala ku usa ku usa ko amagwira ntchito mu mu army usa army and anali major mu army position ya pamwamba kwambiri ndipo mcdonald anali ndi- anali wamkulu kuposa andrini ndi zaka 10 anali wamakobidi zomuyendera ndi anapeza kuti andrini anapeza kuti atachoka mcdonald uja after maliro atabwerera anapitiriza kumachezerana mpakana kachibwezi kuyamba mpakana mcdonald uja kumapita kumakamuona maholiday chani mpakana anthu anapanga ukwati Andrini uja anakhala ngati wamutaya chibwezi chomwe anali nacho chija. Anasamuka anapita ku America komwe anakhala akulakalaka kuti zonse ndimafuna nditapanga nditakhala kuti ndikukhala dziko ngati ili ndikhoza kupita patali kwambiri. Nde iyeyo Andrini anamuuza mamuna wakeyo kunena kuti ineyo ndikufuna kupanga mapulani awa awa awa. koma ndilibe ndalama nde mwamuna uja analora usavutike ndife banja ndikupasa ndalama anampasa ndalama yonse yotani yoyambira bizinesi yake nde anatsegula bizinesi yake amati starlight living zo, za elderly home zothandiza anthu achikulire nde business yake business plan yake nayo yamphamvu kwambiri atayiyamba business ijayo of course mamuna ake amampanga support sanampange support ndi ndalama yokha amampanganso support kuchita run business iyo akakhala kuti mamuna ake sali kuntchito inapezeka kuti business ija mosadziwika bwino msangamsanga boom inapita pamwamba ndi anthu amapanga ndalama anasanduka mamilioneya mosadziwika bwino ndi amalimbikira andrini anali mzimayi olimbikira kwambiri anapezeka kuti anthu aberekerana mwana anabereka mwana wamkazi uko akupanga bizinesi anthu miyoyo yawo kusinthiratu amati akatsegula malo apa bizinesi ija akatsegulanso pena akatsegula apa akatsegulanso pena ndi amapita patali kwambiri mu nthawi yochepa kwambiri Andrini amakonda kupanga workout. Amapezeka kuti mmamawa, amalawirira mmamawa, chinthu choyamba amapanga kupita ku gym. After gym akupita kuntchito. Ntchito amalimbikira kuposa anthu amene anawalemba ntchito. Nde anali wamphamvu chifukwa cha working out yakeyo. Ati amanyamula zima weight zamphamvu kwambiri chani. Anali ndi ma video oti amatha kungomnyamula mwamuna wakeyo azithamangathamanga m'nyumba, kum'bereka, zabwinobwino zobhebha. Nde anapezeka kuti andrini anayambana ndi mamuna wake anazapezeka kuti anapita ku jamaica ku holiday yekha anabwererako anapezeka kuti anali ndi tatuu pa dzanja apa tatuu yake inali date yooneka ngati date komanso anali ndi tatuu ina panali matatuu awiri amene anali nawo mamuna wake uja ataona anadabwa kuti matatuu amenewa nchani anayamba kufufuza Atafufuza mwamuna uja anapeza kunena kuti date lomwe anayika pa tattoo inali date of birth ya chibwezi chake chakale chija. Komanso atafufuza anaona kuti tattoo imene anayika pa dzanja inayo inali tattoo yonena kuti inali pa pa khosi pa mwamuna wina uja wakale chibwezi chakale chija. McDonald anapeza kuti Andrini anayamba kupanganso chibwezi ndi chibwezi chake chakale chija. Ndi anapsa mtima kwambiri mpaka anamuuza kuti basi ndikufuna divorce. bizinesi tidulirana pakati hafu hafu tigawana nde andrini anamuchonderera mwamuna wake kuti ndikhululukire us- tisathetse banja ayi anampanga convince mwamunayo kunena kuti usathetse banja tiye tizisiye ndasiya anakafufutisa anakasinthasintha matatuu aja kukhala ngati wafafanizapo kuyikapo zinthu zina ngakhale ananena zochoncho kuti us- utisa- banja lisathe ndasiya zachibwezicho chani amapitirizabe chibwezi chija muchani munseri ndi anthu aja nkumatanibe kumakhala kenako pa 28 february inali birthday ya mcdonald andrini anampangira chipate kunyumba kwawo kuchimanshoni chawo anapangapanga pate anthu anasangalala kenako basi pa 1 march akuntchito kwa andrini anatani anayimba foni kwa mayi ake a andrini kunena kuti andrini sanabwere kuntchito andrini sajomba kuntchito tayesera kuyimba foni ku jimu tiudziwa zoti amayamba nkupita ku jimu aku gym akunena kuti andrini sanatani andrini sanabwere ku gym nde anthu aja anadabwa mayi ake a andrini ndi anthu akuntchito ananyamuka kupita kunyumba kwa andrini kuja kuti akamuyang'ane anakapeza kuti kulibeko anaso kulibeko nde ananena kuti ah munthu wapita kuti anayimba foni ku polisi apolisi anabwera koma apolisi anadabwa kuti pa zitseko ziwiri pamaoneka kuti papakika magazi pa switchiso ya magetsi pamaonekanso kuti palinso magazi apolisi aja anadabwa kuti ndi chani munthu wina nkunena kuti panja pakuoneka ngati pamaotchedwa zina zake anapita panja kukapeza kuti pali ngati zipi chani pamaotchedwa ngati zovala nde apolisi aja anadati anada amamudikirira mcdonald kuti abwere kenako anatopa apolisi aja nkuchokapo kaye mcdonald uja anafika kunyumba kupeza kuti kuli anthu akuntchito ndi mayi ake a andrini ndiye uja anangoti ndikubwera kaye ananyamuka anapita ku chipatala chapafupi kukafunsa kuti kodi kapena kuchipatala kuno kunabwerako munthu amene akudwala dzina lake andrin mcdonald nde kuchipatala ananena kuti ah, kulidi munthu amene tampanga admit dzina lake surname yake mcdonald ndiye uja anangoti oh, chabwino basi kunyamuka kumapita sanadikire kuti aone kuti di akuchipatala anapita kuchipatalako chifukwa choti akuti andrin amavutika ndi amadwala mutu ma migraine nde anthu anangoti "Ah, mwina akusowa kuseko wapita ku chipatala anabwerera ku nyumba kuwauza anthu aja kuti "Ii, andrini ali ku chipatala nde amayi ake anati ali ku chipatala ndiye bwanji sakuyankha foni m'nyumba kiyi wa galimoto wake wa andrini anali m'nyumba purse yake inali ku nyumba koma foni yake kunalibeko galimoto yake inali ku nyumba nde amati ku chipatalako wapitako bwanji amayi ake ananyamuka kupita ku chipatala komweko kukafunsa kuti eti kuli mwana wanga kuno andrini macdonald nde akuchipatala ananena kuti ayi si andrini kuli munthu wina dzina lake macdonald koma si andrini nkupeza kuti andrini uja wasowadi apolisi ndiye anayamba kusakasaka kuyang'anayang'ana kuti munthu wapita kuti anthu kumuyang'anayang'ana Nanji anali munthu onena kuti otchuka odziwika olemera kwambiri mu deralo anamusakasaka munthu sazampeza paliponse m'manyuzi andrini wasowa koma andrini sazapezeka anayamba kumfunsano mafunso mamuna wake uja kunena kuti iweyo unayenda bwanji tsiku limenelo nde macdonald ananena kuti ine nalawirira mamawa ananenanso kunena kuti koma usiku tinayambana ndi andriniyo nde mamawa kutacha iye anangowatenga ana kuti akawatula ku sukulu pobwerera mpamene wapeza anthu akunena kuti andriniyo wasowa iye sakuziwa china chilichonse nkumapitabe ku ntchito koma apolisi amamufufuzabe kuti anthu anamusakasaka andriniyo osampeza mpakana panatha miyezi 5 akumusakasaka after miyezi 5 anthu ena anachita ripoti kunena kuti pamalo ena ake chapatalibe chire pafupi ndi paki anapezapo mafupa ndi anayitana apolisi apolisi anatenga mafupa aja ndiye obviously munthu amene anali atasowa nthawi imeneyo yosamadziwika kuti ali kuti anali andrin atayeza mafupa aja kuyang'ana dna anapeza kuti dna inali ya andrin kenako mpamene anayamba kumsaka no mamuna wake uja kuti aja magazi amene anapezeka mnyumba aja anayamba kumusinkhasinkha macdonald nde atayamba kuchita cheki mayendedwe a macdonald anaona kuti usiku before tsiku lomwe anasowa andrini macdonald anali pa filling station amaoneka kuti akupanga meseji akukangati wakwiya amati wazungulira galimoto wabwereranso akupukusa mutu cctv imeneyo kenako anabwerera mgalimoto mja nkumapita kusonyeza kuti akukangana akukangana ndi munthu kenako anapezeka kuti anayang'ana cctv ina komano ino atasowa kale andrin cctv ina anamuona mcdonald yo akulowa mu shop yogulisa ziwiya zosiyanasiyana anagula fosholo anagula hamala anagula nkhwangwa zinthu zonena kuti afuna zinthu zachani chigubu cho- cha mafu- chogulira mafuta ngati achina petulo dizilo nde apolisi mpamene anachita naye chidwi kwambiri kuti aa uyu bwanji nde anayika apolisi ena kuti azimulonda ndi apolisi ena amamulonda amakhala panja pa nyumba pake iye samadziwa kuti ndi apolisi anapezeka kuti kenako anamuona atanyamuka akupita kukagula mfuti ndi apolisi anaona kuti a uyu mwina afuna kuzipha anamugwira kummangano tsopano atamugwira choncho mpamene amayimbira foni mayi yake macdonald uja kuti "Ah, ndifuna ndiyankhulane nanu amayi ake "Ah, bwanji akuti "Ah, ndifuna ndikuwuzeni chilungamo chenicheni zomwe zinatani zinachitika ineyo ndinatani namuphadi ndi ineyo andrini nkhani inayambira pamenepo nde anavomera kunena kuti ine namuphadi kumapeto kwake nde anapita ku khoti atapita ku khoti kuja iye amakana kunena kuti murder amanena kuti manslaughter kuti namupha koma mwangozi nde anamfunsa kuti afotokoze nde anafotokoza nati ndikhala ndifotokoza chilichonse ndekha nde anakhaladi ndikufotokoza iyeyo kunena kuti ine munthu ndakamukwatira ndakamtenga ku jamaica ndambweretsa kuno amafuna bizinesi ndampatsa ndalama yoyambira bizinesi yakeyo wayamba bizinesi bizinesi ija yachita boom timathandizana wapeza kuti talemera chonchi mpaka mamiliyoni chonchi koma zitangofika ponena kuti ndalama zija zafikapo anayamba mwano amandichitira mwano amandipanga basi chikhalidwe china chake amakhala kunditukwana koma kunditukwana amanditukwana mchiyankhulidwe cha ku jamaica akafuna kunditukwana kenako pamene ndimapeza kuti wayamba chibwezi takhala tikulimbana za chibwezi anandilonjeza kuti chibwezi wasiya ndisampange divorce ine ndinkuvomera koma upeze kuti akupitirizabe chibwezi ndamuchita cheki ndaona kuti ndimamulonda ndimamuona kuti amakakumanabe ndi mamuna winayo ati zonsezo ndinazisiya ndinali ndikupanga plan kuti uyu ndingompanga divorce ndingochoka kenako nkupezeka kuti tinapita kwa anthu opanga za business owerengera nso misonkho matax akuti titapita ku ofesi kumenekoko nkukapezeka kuti munthu uja anaulula wa tax uja mwangozi kunena kuti andrini wasegula business ina koma sanandiikepo dzina langa. Ndauti sanayankhule kalikonse pa nthawiyo koma atachokapo atabwerera ku nyumba mpamene amakatani amakayambana anamfunsa kunena kuti ah, mwafika potsegula bizinesi opanda dzina langa mukundichosapo dzina ifa chani andrini akuti ndikuyamba kumayankha mwano uja nkumanena kuti ah, kapena mukufuna kubwererana ndi chibwenzi chanu chija mwaona kuti mundilande bizinesi mutenge chilichonse nokha basi mundisiye mubwere anene amamuyankha amamutukwana muchiyankhulo cha ku jamaica ati nde amatukwana osati masewerayi andrini ndi akuti iye mpakana anapsya mtima atamunyozeranso mayi ake potukwanapo ndi akuti mamunayo anangonena kuti mmene zililimu ndingopanga divorce chuma tigawana half half iwe utenga half ine nditenga half ndi akuti iyeyo ndi andrini anatukwana kwambiri mpakana atamutukwana mamuna atamutukwana atatukwana amayi ake a macdonald macdonald ati anapsya mtima ndikumukwenya nde uyo atamukwenya andrini uja amachita makani ama- ama- ama- amakhala ngati akukuwa pamene paja nde anapezeka kuti ati anamuheda atamuheda anamuheda pachibwanopa nde anakhala ngati wachekeka andrini andrini uja ati nde anathamanga kukayang'ana patani pamira kuona kuti akutuluka magazi ati anabwerera atapsya mtima anathamanga ndikuyamba kummenya macdonald nde mcdonald naye akuti ah, nde nanenso ndinabwezera ifa amandimenya kwambiri andrini ndi wamphamvu kwambiri kuposa anthu amene mukuganizira komanso ndi wamtali nde amandimenyadi nde tinayamba kumenyana komano ine ndinammenya kwambiri mpakana anagwa pansi atagwa ndinammenya makiki awiri koma anadzabuula modabwitsa nde ntammenya namva mwana kuti watani wadzuka kukhala ngati wamva phokoso akubwera akufuna akudabwa kuti chikuchitika nchani nde nnangomusiya andrini uja ine kuthamanga kuli mwana uja kuti asatani asatione tikumenyana namtenga mwana kukamusiya kuti akagone mmene ndimabwerera ndampeza andrini sakusuntha ine mmene ndinamuyang'ana nampeza kuti munthu uja watani wafa sinali cholinga changa kumupha koma timamenyana ndipo iyeyo ndewu yake amamenya osati yamasewerayi ndakuti ndipo pakunena kuti sindifuna kuti mwana wanga aone mayi ake choncho nayika mmabagi nkuwatenga ndimangoyenda nawo sindimadziwa kuti ndikantaya kuti nali mgalimoto koma ndinapeza pena pake pafa ng'ombe kaya inafa bwanji ati nde ndinangomuyika pambali pa ng'ombepo nkubwerera Mammawa nnamtenga mwana kupita naye ku sukulu, koma nnatenga zovala zake, nnamuchosa zovala zake, nnabwera nazo kunyumba nkuziotcha panja apa. Chomwe nnaziotchera sindikudziziwa. Mpamene apolisi amandisokoneza. Kenako mpamene amakagula ujeni nkhwangwa ndi hamala ndi chani. Atagula zinthuzo, akuti usiku wake apolisi atachoka anabwereranso. Pamene anantaya Andrini po. ndikumukhomakhoma ndi hamalayo akuti anamfunsa kuti chifukwa chani unapanga zezo ati chifukwa chani anandipsetsa mtima kwambiri ineyo nalibe cholinga chopanga chi- chiwembu ineyo olo ati atayamba kuyambana atayamba kukangana iye anatuluka kaye panja mmene ankakayendayenda ku filling station anaoneka pa cctv akuti amafuna kuti mtima wake uphwe kunena kuti akamabwerera akayankhule naye bwinobwino kuti ndingofuna divorce tisiyanepo apa. Koma anadabwa kuti atafika, atangoyamba kumuyankhula Andrini mpamene anayamba kumuyankha chimwano china chake chija choti eh mpakana anthu kuyamba kutani kumenyana. Ndiye akuti ndiye ndinapita kukamukhomakhoma ndi hamala n'kumumenya thupi lake loti wafa kale chifukwa chonena kuti basi napsa mtima. After pamenepo anamukoleza moto. moto uja unazima kenako mpamene anampanga chani zosadziwika bwino apanga zinthu zodabwisa zoti kumati ifa chani umpanga munthu oti wamupha kale iye ananena kuti sindikudziwa kuti ndinapangiranji koma ndinali nditapsa mtima kuti ineyo sindimayembekezera kuti ndingapange zimenezo koma iye ndi amene andipangitsa kuti nditani ndipange zimenezo kenako anayisiyira nkhani ino m'manja mwa court kuti lipange decide Ak- anakambirana jury inakambirana kuti mukuona bwanji pamenepa munthu uyu mlandu wake jury inapeza kuti inamumvera mamunayo inamumvera mcdonald kunena kuti iwo akukhulupirira kuti Andrinidi anali wamphamvu kwambiri kuti amammenyadi choncho chifukwa chonena kuti anaonesa mavidiyo ake aja amambereka kumathamanga naye aja mavidiyo ake akunyamula dzimaweti aja aone kuti ndi munthu wamphamvu kwambiri nde and mamunayo anali wamfupi nde anakhulupirira kuti zikhoza kukhala kuti iye anali aggressive komanso anayang'ana ma message omwe amatumizirana akulalatizana nde jury inanena kuti sinampeze olakwa pa mulandu wa murder anampeza olakwa pa mulandu wa manslaughter nde anampanga sentence to ngati 15 years mprison plus 5 years chifukwa cha zomwe analipanga thupi kumakalimenyamenya thupi kumalikhomakhoma zodabwisazi nde anampanga sentence to 20 years pamodzi zonse chifukwa choti anaona kuti analibe cholinga chomupha sindikuziwa mmene anazipezera eti koma nkhani yake mmene inachitikira nditiyo imeneyo nde nanga si ali ndi mabizinesiso onena kuti amamiliyoni mamiliyoni onena kuti ndiye kuti ali m'manja mwa ndani alino m'manja mwa mcdonald yo komano mayi ake a andrini anachita anamusumira amasuma kuti wrongful death ndi anawina mlanduwo amayi ake a andrini mu- ndi mwana wa andrini anapatsidwa anachitidwa award anapatsidwa 100 and- 210 million us dollars kutanthauza kunena kuti business yathera patipo yathera pamenepo olo adzatuluke mprison adzapeza kuti ndalama kulibe ife kuti ndalama zonse apatsa mayi ake andrini ndi mwana wakeyo imeneyi ndi nkhani ya andrini ndi andre mcdonald komanso imene ndinanenera palinso nkhani ina yonena kuti maliro kumene anakakumana kulinso milandu koma ndikati ndiyambe kunena zimenezo ndibwere ndibweretsa confusion nde zikomo kwambiri